mwana akuvutanso akufuna kuyamwa koma mabere anga kupweteka ndikamayamwisa ningotenga kapu ningofinyira mkaka wa m'mabere ndikumumwesa ndaganiza pulani ina ningofinyira mkaka mabere wa m'mabere mkapu

akonda timamwera nthawi bade nampaka bade ananga amuna anu akabwera amuna anu akawavuta aja ndiye mukadzati tidzathana bwanji ino ayi timwa abanja la china chilichonse kandija amene makuroma tiye zindapalala ake chabwino ndeno akabwerano akwe amuna sadifulumira amuna ndisogolo kufika ndine chabwino eti ndinada kwambiri

Apa ndiye ndamupezerera tiyi. Apa ndiye ndimumwa tsopano tiyi amene ndimakonda tiyi bwanji. Aa, kodi tiyi wake ndi wopanda mkaka? Koma mawu amene amene andisekeretse ine dzulo agula mkaka ndithu bwinobwino zikupezeka kuti lero ndimwe tiyi wopanda mkaka.

Ai apa bolani kaya ndikadangopanda kumwa ndikadamwa mkaka ndikadati waona mkaka ameneyo ndikadamukhaulitsa akadabwera pobwera ndiye kuti ndikadamukhaulitsa kwambiri apa bolani. Olo masamba osaphika zilibe ntchito bolatu ndikumwa mkakawo mm.

Dzulo nagula nagula zakudya ndithu nagula mkaka zom- zomwera tiyi Eh, mara mara. nde ndafika kunyumba kukapeza tiyi alibe mkaka Eh. nde ndikuti tsono tiyi zikukhala bwanji iwo wamwa mkaka ineyo kundisiya tiyi wopanda mkaka Munakafusa monga ogula. eya nde nafusa nde ndakhala ndikusakasaka Mkatimu ndi mkati mokumwa tiyi, pamene ndimati tiyi akutentha ndinatenga kapu ndi zizindikiro. Ndikaona kuti kutenga kathambula munali munali mkaka. Ine nkuti mkaka uja ndi uti? Umenewu. Umenewu. Ah, basi ine si ndangowonjeza tiyi wanga uja kuti kusandutsa wa mkaka kuti akhale wa mkaka. Eya, eya. Ndimene muli. Basi ndamwa imwa pamene paja apa andipeza ndikumwa. Nde ndiwafunsa kunena kuti Ona sen iweyo zoona ineyo ngati tisiye tiyi wopanda mkaka mkaka inuyo mukungosunga wina mwamwa wina mumaulephera ine kumapezeka kuti ndikumwa tiyi wopanda mkaka ee andiuza kuti mkaka uja munagula uja unatha dzulo lomwe uwu mwamwawu uwu ndi oti ineyo mwana ndinamkamila mmabele kuti azi mabele ndikumva kuya- kuwawa nde ndinamkamila cholinga nzimwetsa wamanyi

Paja- paja ndinu munthu wongopupuluma ndinu opupuluma ntanu mukakumana nazo umene ine Eh, ama- ase madefu madefu ni madefu ase umene wakavira suli amafukaira chakudya zimapezeka koma wako adalemera ndi nsima oti kudya kulongo umene kusokadya mpunga okay chabwino koma inuyo musamale chifukwa paja inuyo ndinu opupuluma kwambiri

Taswera, mwaswera bwanji? Taswera. Mwaswera bwanji? Taswera kaya inu? Taswera bwino. Iya si ulendo uja ndimapita ku Zikiti nthawi ija ndinakusiyirani makiyi. Mwana amandivuta, mabere amawawa ndimuyamwitse ndiye ndimatupa ndimakamira m'kapu kuti ndizimumwetsa bwino.

Mayi ndimafuna ndikufotokozeni mmene ndayendera mtauni muja mm, eh, amwene ndakumana ndi minyama minyama atu kaya chimene chikunditsata ine ndi chiyani kaya sindidziwa dzulo lija ndinapita mtauni muja kukafika kumene kuja ndinakafika cha ma 12 koloko exactly anthu akuja ndinapeza aphika nsima akudya ndi adangoti ankolo bwerani atakulandirani eh bwanji atakulandirani bwerani chakudya pano

Kusiya chimanga kuvutika. Komano tsopano iye ali akudya masamba. Ife tikudya nyama ya pusi. Kali Albert and ndi wa chonchotu. Ndi wokonda zosankhasankha. Nyama ya pusi iye sadya.

Umafika kufunsa bwino bwino kodi ndi ndi chani ndi ndiwo zanji izi akuuze chisankho chikhale kwa iwe kudya kapena ayi iwo adangoti kwa ineyo ndi zambiri kwa ine you are not not kalija muno ndi m'nyumba mwanga eh munomo ndi m'nyumba mwa ine sindikamatengereza munthu wina wake kupanga m'nyumba mwanga iya Iwo atero kuti afika pompo atipeza tikudya tawapatsa moni ndiye tawauzeni chifukwa chake akudziwa kuti ife chikhalidwe chathu ife asilamu koma ine chifukwa choti muno ni town komanso kuyenda kumene ndimayenda ine mwaona chifukwa inenso poyamba kudya sikuti anandiuza kuti iyi ndi ya pusi ninadya naye anadya ye wake nde ine munthu woti ndadya kale nde nzikakana chinthu ndadya kale ato ndimangopitiriza Alright? wachita bwino zimenezo ndinakuuza ali pa Yeah, ngati izi zinthu- ngati zili zimenezo uzipita uzikakhala kuti mumeche madeti koma ngati ufuna kukhala muno

Dawuda akapita kumudzi apatu azikanenanena, hey amai ya amai ndio mnatero mwezi sinambirako ya kamadya nsima kamadya na ndiwo masamba ndiye ifeyo timadya nyama ndiye ndinafunsa kuti "Ah, ankolo paja nthawi zina zake ndi a- ndi anthu oipa mtima mwina mwanayo amupangira nkhanza bwanji inuyo mukudya nyama choncho mwanayo akudya masamba Yankho limene anandipatsa linali yankho lomvetsa chisoni kwambiri ndipo ndinadzimvera chisoni atandiuza kunena kuti ayi uyuyutu ya pusi sakudya. Ine ndikukuuzani ndiye ine ndinadzifunsa kuti tsono iyeyi amufunsa zonena kuti ya pusi sakudya ndiye nanga bwanji ineyo osandifotokozera kunena kuti kodi mwa, bwanji mwanayi, bwanji inuyo iyi imene tikudya nyamayi ndi ya, ya pusi?

sindikudziwa chimene chikundichitikira ine ndi chani kunyumba kuja andimwetsa mkaka oti anakamiramo wa m'mabere amwana lero lino ndabwera kuno kutawuni kudzakumana ndi izi mpaka kundidyetsa nyama ya pusi ah koma ambuye ngati kuli chinthu china chimene chikunditsata kutsogoloko chonde ndiyimitsireni ndimayesayesa kuti mwina ndikhoza kukapeza mtendere kutauniko kuti mwina ndikapeza njira zoti nanenso mwina moyo wanga usinthe koma zikuonetseratu kuti kutsogoloku ndi mavuto okhaokha komabe ambuye ndikupempheni ndithandizeni imitsani choyipacho chimene chili nkuchokera kutsogolo kwanga ndibwererenso ndikafike ku nyumba kuti mwina mavuto amenewa ndikalingalire mofatsa zikomo kwambiri ambuye poti inu simulakwitsa chifukwa chimene munabwerera kuno kundicha ndipo anandinyasa ndipo sinaonenso ngati ankolo wanu Mada mukumbukira sikuja mmanya mungaja mumapita mtauni ndinafotokoza kunena kuti mtauni mukasamale muzakadya zinthu zosakhala bwino sikalankhule amwene basi inu ndi amene pena pake basi zingokhala nanu ponena akazi athu koma inuyo ndi pena pake ndi amene mmatiphathika mi- minyama. Tikamapita koyendako mumakhala mwatiphathika kunsana ku minyama kupita nayo chifukwa inuyo ngati kukhala ineyo mwamuna wanu simunayenera kundiganizira zimenezoyo nde taonani nanga ndipo sindodziwa zoti pamenepa ineyo ndingapange bwanji andidyetsa nyama ya pusi mbut. Nde ndimakulankhulani chifukwa ndimadziwa kuti amuna anga ndinu osusuka simufunsa kuti chakudya ndi chakudya yanji nyama ndi nyama yanji ayi mumangodya china chilichonse nde ndimakulankhulani. Koma chimene ndaona ine magazi anu ndi ankolo aja ndi amodzi, chifukwa zija munandipanga zija ulendo umene uja kuti kundimwetsanso mkaka wa mwana, mkaka wa m'mabere, kundikamira mkaka m'mabere ine mpakana kupeza kuti kumamwa ine kumaona ngati ndi mkaka wa ng'ombe. Mwaona? Ndiye kuti inuyo ndi ankolo a, ndi ankolo aja sindikudziwa zoti magazi anu anapita kumodzi ndi anthu oipa nokhanokha. Inu anthu abwinobwino koma inuyo ndi simuli bwino koma mumapanga zinthu mopupuluma osafunsa.